nke onye chiri na zere nkụzi m bụ ife ga-enyere gị aka ị nwee ike wee ghọta onwe gị nwekwa ike wee ghọta ebe enyemaka ga-esi wee bịarụ gị ife wee dịrị gị na mma maka na ife na-emezi n'ụwa a ị ga-afụ nwoke ọ na-ebe na ife na-esiri ya ike ị fụ nwaanyị ọ na-ebe na ihe na-esiri ya ike mana ị kpe ya aka n'ọnụ ọ sị gị na na ọ ma jizọs you know jesus but you don't know your father mana i je ịchọba ọrụ ị chọba onye onye ị ma maọbụ onye ma mmadụ onye ma onye ma onye ị ma nke ga-enwe ike inweta nwoke ọrụ ahụ ihe ejewezi jee direct ebe ahụ jee chọta ọrụ ahụ mana ihe esi n'aka onye ma mmadụ wee jebe o nwebe ihe a kụziri gị a sị gị na ihe nna nna ha metere arụ mana ị na-ayọ chukwu ka o nyere gị aka mgbe a jụziri gị onye bụ jizọs i bunie baịbụl achọrọ m ka ị mara na nna nna- nne na nna gị bụ nna nna aha ndị ị na-afụ ha maka na ọ hapụ nne na nna gị afụ nna ha nna ha efu nna nna ha efu ka o si wee wee rugide wee rute gị aka nnọọ a bụ ndị ha na chukwu kparịtara ụka na ndị ojii bụ ndị izizi e kere n'ụwa and nna nna ha bụ bụ ndị ị ga-abụ i kperu na chi gị mmụọ nsọ gị wee bịa wee nwee ike wee nyere gị aka warụ gị ụzọ ife arụ gị- adụrụ gị mma onye ị ma ama nye- onye ị marọ ama enyenwuru gị aka a jụọ onye bụ jizọs i bunie baịbụl na mary bụ nne ya na mmụọ na na mmụọ nsọ tụwakwara ya ime i kwete ma josef bụ nna ya i kwete ọ bụrụ ara na-agba ya ịkakwa ime ị na-akọkwara ndị mmadụ na na na na nne gị na mmụọ nsọ tụwara ya ime na ọ wụghị nna ya unu ahụtabeghị chuo chuo- chee echiche banyere ndụ unu banyere ihe na-eme n'akụkụ unu banyere onye- ife ụwa anụnwa chukwu ekesịa n'ife niile dị n'ụwa a were wee na-akụziri anyị ihe mgbe mgbe o nwere ife ị gụtara ife e ji wee na-amụ na-aga skuul na-agụ akwụkwọ bụ ọ bụrụ na ife ihe iche echiche banyere ihe a a bịazịa na-afụzi ndị ndị agaghị aga skuul akazịa ndị ndị nwa ga skuul wee mara ife ife ndị ọcha mere unu na ọ dụ ka i je na i je na kọt a kwụwa onye ọcha kwụwa nna gị a sị kee onye nwere ike ịzọpụta gị ị sị na onye ọcha onye ma maka ya onye onye amaghị onye ị wụ ọ ma ka i si wee bịa ọ ma ka i si wee biri ọ maghị onye ị wụ cha cha na onye ga-enyere gị aka na nna gị ya-enyere gị aka ka o si were ka ka ka ka enyemaka ya bịarụ gị cheenụ echiche mana baịbụl anyị fụrụ na ọ dụ ka mkpakana e kweere eyi wee welu mkpụrụ ọka tiiri ya o jezie ka o jee rie ọka ahụ mkpakana ahụ ama ya o nwere ebe ọ ga-ejezi again ife niile ahụ ekpuchie ya iru ọ nọrọ ofu ebe ọ ihe baịbụl dụ n'ebe ndị afrịka nọ ndị ọcha wetara baịbụl wee wetara ndị afrịka baịbụl ihe baịbụl dụ bụ n'ebe ndị afrịka nọ ndị ọcha wetara baịbụl wee were confusion tinye ụmụ okwu dị agha nke ọ ga-abụ ị gụọ i chee na yes n'ikwute n'eziokwu once ị banye n'ime ndị ọzọ niile kwụziri ebe a bụ the main thing ekpuchie gị anya ị ga ama ka i si eje ị ga ama ka i si na-ana ndị igbo sị na onye amarọ ebe mmiri si wee bido maba ya amamakwa ebe ọ kwụsịrị ọ bụrụ na ị na-esonyere m ọfụ gaa tụrụ ihe niile m kụziri ka i gesịa ya na ị ga-amụta ihe na ya sharekwa sharekwa ka ndị ọzọ mụtakwa ihe like ya share nyerekwa ndị ọzọ aka maka ka ị na-enyere ndị ọzọ ka ị na-enyere onwe gị aka ka m na-akụziri unu nye m na-akụziri unu ihe ndị a niile n'onwe m ka m na-enyere aka ka ị ghọta na o nwere ebe i si na o nwere mmụọ so gị wee bịa ụwa na ọ na agbụrụ oji ka i si wee bịa ụwa na i sirọ na agbụrụ ndị ọcha na ọ na agbụrụ gị mgbe ị sọpụrụ nne na nna gị ife adịrị gị mma na ọ bụrụ na ị sọpụrọ nne na nna gị onye ezi ama enyere gị aka onye ezi ama asọpụrụ gị ị ma na-eme expect ka ka ka onye ọcha sevuo gị ebe nna gị nọ ya onye ọcha amaghị onye ị wụ mana nna gị ma onye ị wụ cheenụ echiche ọfụma ndị ihe na-egbu mmadụ na ọ bụ n'ụka ka ha nọ wee na-egbusisi onye fụ onye na-aga n'iru egbusisi egbuo ya ka ọ ghara ịgazi n'iru na-anara ndị mmadụ ife ha nwere n'ike wee were ụka wee na-ekpuchi mana oge mgbe gboo omenala i mee ife adụlọ mma ana egbuo gị omenala egbuo gị ị ga-afụ ndị mmadụ ewuru a na-eme arụ were jizọs na-aṅụ iyi mana ị gaghị ewere ọfọ nna gị wee ṅụọ iyi i were ọfọ nna gị na-eme arụ were ọfọ nna gị ṅụọ iyi ị nwụọ a sị gị na ọ bụrụ na i kpugbuo mmadụ mebisie ife mmadụ gị jee n'ụlọ ụka rịọ mgbaghara na a ga-agbaghara gị mana i jee n'obodo ndị ọcha ka i je preachie rise ndị a ndị a wetakwara ụlọ ụka ahụ gbusisie nna gị wee were ụka wee kpuchie gị anya i jezie ka i je preachie ha maka nna gị maka nna ha ahụ ha kwuwa wetara unu wee deportuo gị ị jụbu onwe gị ajụjụ ma ọ chee echiche banyere ya ọkwa ndị afrịka na-eme onwe ha ọkwa anyị nwa na-eme onwe anyị mere na na afrịka ka nọ ka dị poor otu anyị si wee dị poor na mgbe anyị bidoro ghọtawa onwe anyị ife adịrị anyị mma the highest thing ndị ọcha mere mere ndị afrịka bụ ịsị anyị na na o nwere ebe ka ụwa a mma na o nwere ebe bụ enuigwe nwee ebe bụ ọkụ mmụọ ị nọrọ ị ma na mgbe mgbe ị na-ata afụfụ n'ụwa bụ ọkụ mmụọ ka ị nọ mgbe ife na-agara ụwa ọfụma bụ eluigwe ọ bụ nya mere ndị pastọ ji wee pa aghọtakwa ife dị na ife baịbụl ahụ wee na-anazi unu nke unu wee na-ebi ndụ ife a na-agara ha ọfụma i nweta nwantakịrị ihe eji wee rijuo afọ zụọ ụmụ gị i were ya je nye ndị pastọ ha were na-ego ụgbọelu na-ego bulletproof cars na-achị police aka naabọ wee were sticker nye gị sị gị dobere ọ ga na-echekwa gị ọnwụ gị oburu ụka ọkọ ị jụbu onwe gị ajụjụ na-atụsasị ihe a na-akụzi ka onye ndị ọzọ ka onye ọbụla ma na o nwere mmụọ si wee bịa ụwa na onye ọbụla nwere chi nwere uchi nwere onyinye o ji wee bịa ụwa ghọta nna gị ma na nne na nna gị na-afọ ya bụ bụ nna gị ahụ nna nna ha ahụ na ọ ha bụ ndị ị ga-ekpere ife adịrị gị na mma